Kɔmi ne kelen kun sigilen bɛ so kɔnɔ n kun tɛ foyi la n fana ko n ko sɔni ka n sigi n ko n ka wuli ka na ee Adam parce que i yɛrɛ ɲuman i ka maa de bɛ ga la n tɛ i b'a dɔn ne kɔni ye ga bila o o bɛ ga la o kama i bɛna ka na gabuguda furan ka gabuguda arranger yan n'o ka tila ka na ka na daga sigi tɛ yan Adam ne ko ne ye mun de k'i la dɛ denni mansa la n ye mun de k'i la ne ye nin yɛrɛ ko jumɛn de kɛ e la dɛ mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ kuma in ye tiɲɛ ye dɛ den jugu ani maninfin jugu walahi a bɛ don i kɔnɔ i b'a bange n'a y'a sɔrɔla ko ne Awa de tun ma e kɔnɔ ka kalo kɔnɔntɔn k'e bange walahi ne tun b'a fɔ i b'a sɔrɔ i cira ne ma de ɔ nka a bɛ bɛn
N'i ye e ɲininka e b'a fɔ ko ni mɔgɔ ni mɔgɔ kɛra sinamusoma ye dɔrɔn k'o y'a tigi kɛlen de ye jugu ye e filɛ mama don o don du in kɔnɔ mɔgɔ si tɛ mankan na e kelen kɔ n'i kɔni ye e ye yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔn i ye kɛlɛ de sɔni maa filɛ a ka kuma ma ca a bɛ se denmisɛnnin nɛgɛn na n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ ko ne woloba de ye maa ye ka tɛmɛ e kan Mɔgɔ wɛrɛ gansan o de ye woloba ye ka tɛmɛ ne kan. E filila e filila mɔgɔ gansan tɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ a se tun bɛ ne ye sɔni ne tun ka na diɲɛ kɔnɔ ne tun b'a fɔ Ala ye hali Ala tun ka ne ba kɛ maa ye o ka fisa ne ba ka kɛ e ye. A barika Ala ye a barika Ala ye sa aa ne woloden ale de bɛna sinaya ko kuma fɔ ne ɲɛna aa.

e yɛrɛ t'a ɲini k'a faamuya kuma si ka yɔrɔ dama fura o sera nin pɛrɛnpɛrɛnli ba de ma mɔgɔ tɛ kɛlɛ la e bɛ kɛlɛ la kuma bɛɛ bilahi ala kun man kan ne ba ye
Kay kala. Tɛnɛ. Tɛnɛ ko don. Ne bɛ e ɲininka o. E ye mun kelen de kɛ ne den na Tɛnɛ? Ee Tɛnɛ. I b'i ka somakan taga la. I b'i ka mori fɛ taga la. Ne Awa t'i bali o la dɛ. Mais ne ka kalo kɔnɔntɔn n'o ye ne ka wolo ye. A sen bɔ a la. i ye fura min k'a kɔnɔ i ye nasi min k'a kɔnɔ tɛnɛ n b'i deli a kɛ ala ni kira kama kan'a kɛ ne awa kama dɛ a kɛ ala ni kira yɛrɛ jati kama i ka t'a bɔ a kɔnɔ i tulo bɛ n ka kuma la i ye n den kunba yɛlɛma pewu ka bɔ n ka denya la n ye mun k'i la ne ye mun kelen de k'i la k'an bɛ ɲɔgɔn dɔn mama kana kuma dɛ e kana wa kana wa yɛrɛ tɛ awa sabali

e y'i den de bila ne la ka ne nɛni o tɛ yan a ɲɛna nka n'ala sɔnna a ma du in tigiya walima mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'o tigi ka kan du in na ɔ ni sago nana sago b'o fɔ bɛɛ k'i pilasi dɔn sago ka bɛɛ pilasi yir'i la e tɛnɛ i ni ne tɛ ɲɔgɔn sira diɲɛ fɛn foyi la bɔ n kɔ i ka n den to i k'i ni bɔ n den nin kan i k'i ni bɔ n yɛrɛ nin kan i bɛ ko subaga ala kosɔn fara n na fara n na n ka lafiya mun de kɛra i den ne ma foyi k'a kɔnɔ jɔn bɛɛ n'i kanubaga don dɔrɔn a banna nka ne bɛ min ɲini i fɛ ne bɛ yafa de ɲini i fɛ n tɛ yafa n tɛ yafa bi n tɛ yafa sini ala la kana yafa n tɛ yafa ka n tɔɔrɔ ko n ka yafa mɔgɔ tɔɔrɔla e ye kafiri de ye walahi e ye kafiri de mɔgɔ bɛ fɛn fɛn min to e tɛnɛ kɛ e ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen
halisa e de yafabaga ye komi n'i bɔra ka tɛmɛ nin surtout sali ale yɛrɛ ka kumakan na ne bɛ yafa ɲini i fɛ kosɛbɛ halisa denmisɛnninw de don kan'u ka fɔtaw jate kan'u ka kɛtaw jate ne b'o de ɲini e fɛ denmisɛnninw de don denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba n'i ye kuma min bɛ baladen da a bɔra baladen ba de da nka ni ala sɔnna a ma sakɔ bɛna ne sɔrɔ yan min mana b'o la e ni ne fana b'o la ka tɛmɛ ka bɔ n ɲɛ
Sali no sali ke ya na mama mina le oh na Mayo. Mm, ese. sali mun dun donna e ma n'i ye kuma di i ba ma nin cogo la tan fa bɛna nin y'i sɔrɔ bɛ ŋana ŋana jumɛn de donn'i la han mama kɛ
ne ɲɛ bɛ nin ko la cogo min na kɛ tan awa ta tɛmɛnen a dan kan komi a ɲɛ bɛ e la a b'a ta kɛ a b'a ta fɔ e tɛ se ka fɛn kɛ donc ne bɛn'a jira a la k'a fɔ mɔgɔ kelen ba ma ŋana wolo ŋanaden aa ŋanaden e yɛrɛ tɛ ne nɔfɛ kɛlɛ kɛbaga ye wa o tɛ dɛ a y'a tɛmɛ a dan kan nin mama sa e b'o fɔ ne de ɲɛna han i b'o fɔ ne de ɲɛna a sali ne d'i bila ka na n nɔfɛ kɛlɛ kɛ wa o tuma e de ye ne ka gardien ye wa ou bien e bila ne kɔɲɔminan de la ka na ne nɔfɛ kɛlɛ kɛli kama awa y'i ba de ka su ko ka dugu jɛ ka tɛmɛ hali ne tɛnɛ kan bi ta bɔlen kɔ a la n'i ye ne mankan mɛn k'a ta k'a da awa ta kan diɲɛ bɛ wuli i tɛ mɔgɔ jaabi tugun e ye nin marabaliya dege min i bɔra n'a ye min hali ni awa ye ne da ka ne kan tigɛ a y'a kɛ e la n'i bɛ mɔgɔ bonya du in kɔnɔ i ka mɔgɔ bonya tɛ awa de i bɛ ne bonya ka awa to ka da kun mun kan ne t'i ka bonya fɛ n far'i ka bonya la n'i tɛ awa bonya ne fari ka bonya la i kɔnɔ ne la wuli i ka bɔ n kɔrɔ mɔgɔ lankolon e k'a lajɛ bani ko e bɛna ne ka kɛlɛ kɛ ne taara e kɛra den sugu min ye walayi ne bolo mɔgɔ sɔnja tɛ manamana ko la ten e ɲɔgɔn nani

Hakɛ to dɛ e bɛ se k'i tɔgɔ fɔ n ye wa ne tɔgɔ fimani fimani bamananw kuma don ko mɔgɔ b'i taamaɲɔgɔn jogo bɛɛ ta mɛ mun ne la e ni sali aw jogo tɛ kelen Paseke ne b'aw ye yaala ɲɔgɔn fɛ ne b'a dɔn i ladamunen don wa i jogo ka ɲi i bɛ mɔgɔ bonya denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba i b'a bɛɛ bonya
ne dɔgɔnin i ka ɲininkali diyara n ye kojugu mɛ e bɛ ka ɲininkali bɛɛ kɛ mun na ne bɛ ka ɲininkali kɛ kun min na sabula an ka du kɔnɔ yan sali a tɛ mɔgɔ bonya a tɛ mɔgɔkɔrɔba to a tɛ denmisɛn to o don ta bonya ni p ye bi sɔgɔmada in na ta o y'a ni mama ye n'i y'a pɛrɛnpɛrɛnkan ye o ma i n'a fɔ a n'a filan a n'o de bɛ kuma la ne kɔni n b'i deli i k'a kɛ ala a n'a kira kama i ka kuma i terimuso fɛ sɔni ko in man nɔgɔn dɛ n y'i ka kuma bɛɛ lajɛlen mɛn ni ala sɔnna a ma n bɛna kuma n terimuso fɛ a b'a jogo kuntan in bɛɛ dabila ne ye n ka kumakan mɛn kɔni n bɛ kuma a fɛ ni min bɔra a la n t'a dogo i yɛrɛ la n bɛ tila k'i wele k'o fɛnɛ ɲɛfɔ i ɲɛna i ni ce hali k'a dan i y'i sigili min kɛ k'a lamɛn o diyara n ye kojugu i ye mɔgɔ ɲɛnamaba de sisan n bɛ se ka taa awɔ i bɛ se ka taa
ne bɛ na fɔ N'i y'a ye n ser'i ma yan n mago bɛ i ka hakilina ɲuman dɔw la kɔmi aw ye mɔgɔkɔrɔbaw ye aw bɛ furu ko caman dɔn maaw bila furu kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la n ser'i ma nka ne ka furu in ka gɛlɛn n bolo bi dɛ cogo ta ka di ne buranmuso kɛlen don ka ko da n kan hali garankɛ t'o da ba golo kan
ko mun dun kɛra
kabi a bɛ ko in dogo dogo ne la fo ka n'a kɛ sisan a y'a kɛ kɛnɛkanta ye nka depuis ne furula ka don du in kɔnɔ ne buramuso tɛ ne fɛ
a t'i fɛ fana a tɛ n fɛ hali ni ne bɔtɔ de ye n sara la ko n bɛ taa ci la ka na n'a denkɛ nana sɔrɔ ne ma na a b'a fɔ denkɛ ko ne bɔra ka sɔrɔ n ma fɛn f'a ye Ne yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ ye fili ye a b'a la k'a denkɛ su ka kɛ ne ka diɲɛ ma a kɛlen don ka ne sigiyɔrɔ gɛlɛya n bolo kosɛbɛ
aa Kadi nin diyara n ye kojugu I nana bonya min ta k'a sɛmɛ n na ka jigiya min ta k'a sɛmɛ n na a diyara n ye kojugu ne ni e ba ka jɛ a ma daminɛ bi bi la ko tɛ dɛ ala ye e don an garisigɛ la k'an to o jɛ kelen kɔnɔna na n'i nana ka n'i ka furu kunkanko kuma ta k'a fɔ n ye ko ne k'i bilasira ni o ye a diyara n ye a bɛnna n' ma n t'a fɔ k'a bonyara n ma ni ko ye maa dépassé a bɛ bonya i ma a diyara n ye a bɛnna n' ma Ee Kadi i n'i buramuso cɛ la ne ye mun ye ne ye i mun ye ne ba yɔrɔ fo ka diɲɛ wuli hali ni ne ye diɲɛ da i ko i ka dɔgɔyama tɛ se ne ma voilà i buramuso minɛ ten i ba de don ka su ko fo ka dugu jɛ e cɛ tɛ se ka dugawu ɲini a fɛ k'a sɔrɔ e ma dugawu sama ka se i cɛ e de bɛ dugawu ɲini i buramuso fɛ k'a di i cɛ ma ka barika ɲini i buramuso fɛ k'a di i cɛ ma a mana diɲɛlatigɛ ko o ko kɛ kan'a jate kan'a bila i sɔnin kɔrɔ kan'a kɛ dusukunna ko ye k'i b'a minɛ i dusukolo la ka tɔɔrɔ n'a ye i y'a faamu mɔgɔkɔrɔba de don mɔgɔkɔrɔba tant n'i ma dɛsɛ anw minɛ cogo la i man ka dɛsɛ ale minɛ cogo la a nɛgɛ mɔgɔkɔrɔba ni nɛgɛ de ka kan a mana dimi cogo o cogo a mana kuma fɔ cogo o cogo e ka sɔn a ta ma ba an nkalon sɔn a ma tiɲɛ d'a ma hali i jo na kɛlɛ kɛra a la t'i sigi a kɔrɔ ka yafa ɲini a fɛ ko mama ne de jo t'a la don a bɛ sabali koyi e hakili la a tɛ ban a bɛ ban pewu i b'a fɔ k'a ma deli ka kɛ min ka gɛlɛn ne bolo o ye ni cɛ ka kote i cɛ bonya i k'a ladon i k'a tɔpɔtɔ i k'a da a da yɔrɔ la n'a ko ko min man d'a ye ka di a jira ko kabiri Ala ye diɲɛ da o ma deli ka diya e ye fɔlɔ a sagona kow dɔrɔn kɛ n'a ko ko min de ka d'a ye a jira ko kabiri e ka di bangera diɲɛ dugukolo kɔ kan fɛn ma deli ka diya e ye k'o bɔ i cɛ ta de ka gɛlɛn ne ma kojugu hali ni ba ta ye fɛn min n'i y'i cɛ sɔrɔ kɛ k'a diinɛ n'a ŋaniya sɔrɔ ba ma kuma cogo cogo a tɛ se ka ban ba la dɛ a bɛ ba ka kumakan in lamɛn de a tɛ baara kɛ n'a ye barisa kumakan lamɛnni ye wajibi y'a bolo mɛ a tɛ baara kɛ n'a ye tiɲɛna mama a tɛ tɛmɛ nin kan n'i ka kuma bɛɛ lajɛlen

n'i tɛ se ka ne ka ciw ɲɛnabɔ kɛ i b'o fɔ ne ɲɛna jaganama kɔnɔ o don kun ye nɛnɛ de ka bɔ i la ni nɛnɛ tɛ bɔ i la i t'a dabila n'i y'a dɔn k'i tɛ se ka ne ka kow gérer dɔrɔn bɛnkɛ an k'a bila yan wa a ma s'o ma an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ quoi e eh, Ayisa waa naani dɔrɔn o sera ninnu ma n'i y'a ye ne m'a d'i ma a tɛ ne kunna de n'a bɛ ne kunna ne b'a d'i ma Ayisa an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ko caman tɛmɛna k'a sɔrɔ waa naani tɛ bɛnkɛ e bɛ ka ne kunnada de wa e ye fɛn caman kɛ ne ye bi de b'i sigi k'e b'o fɔ ne ɲɛna ne mago tɛ min ninnu tɛmɛna koyi ne ko sisan de ne ye n ka warinin ko kuma min f'i ɲɛna n'i b'a ɲɛnabɔ i k'a ɲɛnabɔ n'i t'a ɲɛnabɔ an tɛ ɲɔgɔn bila
A tɛ tɛmɛ nin kan.
Hmm. K'a tɛ tɛmɛ nin kan, depuis quand. Wa bɛnkɛ n bɛna kelen f'i ɲɛna. Ne ka waa naani n'i m'a ɲini ka di ne ma, an b'a bila yan. Est ce que i tulo bɛ n na? Waa naani ka di yan wa ni ne selen i ka so yan bɛnkɛ, fo ne ka wari. Sinon n'i Ayisa tɔgɔ ye ko o ko da la, i kana jɔ a ko da la. I hakili la k'e ta ɲɔgɔnna de bɛ ne kɔ wa? An b'an sigi o jugusa wɛrɛ b'i la.

Ne ko e ye ne furu kun jumɛn de kama
n y'i furu parce que la i ko ka di n ye kɛ o sera ɲininkali la yɛrɛ
wa e muso n'a den olu le jɛra ne la bi ni ne y'a faamuya e de y'a don i muso da a ka fara i den kan ka jɛ ne la ka ne bugɔ fo ka ne kanafini fara ko k'e bugɔ wa a ka haramu
ka jɛ ne ka n ci salɔn kɔnɔ fo ka ne kanafini fara
kɛnɛ n'a den de jɛra i la k'e bugɔ kuwa. wa n'i ye fɛn min mɛn baladen da bɔra balaba da o n y'o de f'u yɛrɛ ɲɛna n'i y'a ye ninnu karila ka nin kɛ ne na kɛ e de ma bɛɛ pilasi la du in kɔnɔ yan e ka nin to tan tɔ n'i da bɛ kɛ nin ye. e tɛnɛ tɛnɛ bi yan e fali bɔ i ka na i makun i k'i makun e k'a to tan ba i ka ne layɛ ba ye.

bugɔli in tɛ koyi ne bɛ min yɛrɛ fɛ dɛ nin n'a ba bɛɛ ka taa ka bɔ ne ka so kɔnɔ bani a n'a ba ka taa hali ni ba in ma taa kɔni nin ka taa ka bɔ ne ɲɛkɔrɔ nin ka taa ka bɔ e bɛ ka kelen ta ninnu na e k'a to taama ni minɛ taama ye awa filɛ a bugɔ bugɔli ka di a k'a la ayi wala ne tɛ nin bugɔ ne tɛ nin tɛgɛ la tiɲɛ na ko barika da ka ala ye nin bugɔ ka ban